Umm, le bheith fírinneach anois tá mé scriosta. Umm, bhí mé ag an Willie Clancy an tseachtain seo caite uilig, shíl mé go raibh mé go breá don chéad cúpla lá ar ais i nGaillimh Mm. agus tá sé just i ndiaidh mé a bhualadh, tá mé absolutely spíonta, briste ach b'fhiú é, bhí sé iontach. But yeah, níl mé, níl mé, níl mé rómhaith, I won't lie! An chéad rud a dúirt mé leat inniu was, Jeez, you look wrecked. It was, ní raibh aon, Yeah, go raibh maith agat.

You know? Rinne mé mo chuid caoineadh ar fad ar an Luan, that was an rud. Yeah. But anois, Yeah.
I've gotten, do my counselling, I've talked through it. Sin é, tá mé- tá mé- tá mé breá ceart go leor anois, I've compartmentalised. Um, but, eh, no, comhghairdeas leat, James, caithfidh mé a rá. Um, Comhghairdeas. mhm. Agus anois, an bet is an rud amháin anois go gcaithfidh mé Yeah. anois glac leis. Muna bhfuil cuimhne agat ar seo, Áine, cúpla seachtain ó shin dúirt muid dár dár bhain Dún na nGall an cluiche go mbeadh ar James geansaí Dún na nGall a cheannacht.
Ó yeah, ní raibh seo ró i bhfad ó shin, b'fhéidir coicís ó shin dúirt muid sin? Yep.
Bhuel, I'm sticking to my guns! Agus beidh mé ag ceannacht geansaí Ceathrú Rua anois, gean- Bhuel. Sí, sílim go bhfuil an Ceathrú Rua níos éascaí duit, sílim go bhfuil sé níos mó like náireach duit geansaí na Gaillimhe a cheannach. Well I think tá orm sin a dhéanamh fosta de bharr bet an Iarnam Eile ag an teacht eile so so it's an dá Yeah, so ceann. it's a double down, yeah. Yeah. Ok.
Yeah, yeah. Agus look, like, níl a fhios agam cén fáth go mbeadh tú upset ná tada faoi anyways, mar gheall, i dtosach báire, tá geansaí na Gaillimhe agus geansaí Cheathrú Rua

buí agus glas. Sílim go mbraitheann sé ar skin tone na hÉireannaigh. Dá mbeadh duine tanned agat, amharcann buí an-deas orthu, ach ní amharcann buí iontach ar dhaoine atá chomh bán linne. I mean, amharc ar cé chomh deas tanned is atá Emma anois. And look, tá siad ar gheansaithe an Chláir chomh maith, I get it. Ní amharcaim maith nuair chaithim an geansaí sin.

You know, ag am éigin thosaigh ráiteas ag dul thart agus I think go dúirt an ráiteas, and correct me if I'm wrong, I know what you're gonna rá.
Ráiteas, Hill 16 is Galway only, I think.
Yeah. B'in a bhí ann? An ráiteas a bhí ann nó an chant a bhí ann nó an National Anthem

Cloisteáil le slua ag canadh Fields of Athenry agus bhí a fhios agamsa nach raibh cead agamsa a ghlacadh páirt. Bhí sin an rud is deacra a tharla domhsa i mo shaol, um. An méid daoine in aice liom, Low lie agus mise, The f-, oh wait, no, no.
Just ag canadh tríd na deora. Yeah!
Just de bharr an amhrán though, not de bharr an, not de bharr an chluiche.

T-aon rud s'agamsa ná d'iarr sí orm cén t-ainm a bhí ar Chúige Uladh, agus rinne mé dearmad. Achan uile uair.
Gach uair. An dóigh ar tharla seo was go raibh muid, bhí muid just taobh istigh den pub don t-am ar fad, ag amharc ar na euros, am ar dóigh againn, agus ansin bhí na tunes dochreidte maith ina dhiaidh fosta.

Oh yes, yeah, rinne mé sin.
Basically, thosaigh sé just ag ainmniú mo chuid exes ar fad and how he knew them in really random ways and he was just be like, so an chéad cheann rinne sé ciall cos bhí sé ar scoil le ceann de mo chuid exes in duine ná. Okay. And I was like, okay, that's fair enough. Actually, bhí muid ar prom le chéile, it turned out. Um, bhí uh, just, uh, ní níor bhuail muid le chéile or b'fhéidir just, uh, seans maith go ndearna muid dearmad air. Um, agus ansin, Thosaigh sé ag ainmniú exes eile a bhí agam and he was like oh yeah tá aithne agamsa ar an bean seo like ón obair and tá aithne agamsa ar an bean seo like ó umm like you know cara le mo housemate or blah blah blah whatever and it was like what is going on xxx literally agus agus agus like tá aithne agatsa ar na daoine seo nach bhfuil and I was like yeah I

go luath is a dúirt tú. So I was like, do you know what, déarfaidh mise le bean seo that I'll, that I'll, I'll, I'll try and save this, I'll try and salvage this. Mar ní sé, ní hé seo an chéad uair do James geallúint a dhéanamh nuair atá sé ólta dul ar choinne le bean an chéad lá eile.

go dtí as lágus you know so um but yeah ní chum mas fó seice That's grand. Um, That's so fine. That's so so fine. Listen, it's piece of crack. Well, look
yeah it's a tough one to make out um
really really who's in the wrong who's to say even impression chomá I know go sin ifir hom agus I know

Google it. It's not a big deal nar thaitníonn Tá sé actually doiligh fáil amach má thaitníonn duine éigin le Hugh, cos bíonn sé just ag flirtin le achan duine. sé deacair bheith like ó an maith leis an duine sin go háirithe, you know? Ooh, shot fired. I mean, it's not a shot if it's true though, like, yeah. Dave, like that, yeah, that is fair. That, yeah. you know, like, it, it is rather me. See, ní bhíonn ní bhíonn ar an duine atá mise ag flirteáil le fáil amach because just deirim leo

I know, cé, ní cuimhin liom cad chuige nach ndearna mé sin. Uaireanta níor fiú sheol na gnáth-théacsannaí, cos bhí an oiread sin daoine in áit amháin, you know. Like rachfá isteach i pub, i bpub agus ní thiocfadh leat bogadh tríd an slua, like bheadh sé just cosúil le sweat box istigh ann. An t-aon dóigh a dtiocfadh leat ceol a chasadh ná Dul isteach i bpub ag 11 ar maidin agus do thábla do chathaoir a aimsiú agus ansin fanacht ansin don lá agus ansin Jesus. fanacht go dtí rith an lae. Yeah, go háirithe ó Dé Céadaoin ar aghaidh. Ach bhí sé iontach. Bhí go leor daoine ó shaol na Gaeilge thíos ann, go leor daoine Tháinig mé. Ooh, yeah. Cé cé a chonaic tusa thíos ann? Ó, I suppose tá aithne agat ar Kyle agus Nicole is iad. Yeah, yeah, yeah.
Agus uh, bhí, I think go raibh Doireann Ní Ghlacáin thíos fosta. Bhí I'm not sure. Doireann Yeah. ann, yeah, agus a deirfiúr Siún, yeah. Yeah. The, Yeah, go leor the, daoine. For- former guests of the show, friends of the show. Um, Yeah. so, um, no, Dirk Shaw class. Dirk Shaw, like, unreal. Bhí sé iontach, chas mé moll mór ceoil, bhí- níor chodlaigh mé mórán agus tá mé absolutely marbh anois ach b'fhiú é. Ba cheart daoibh teacht aige an bhliain seo chugainn. Tá sé Yeah, just to be iontach. honest, like, A black spot gan aon data agus a bheith sa bpub ag a haon déag oh sounds like kind of my vibe to be honest. No, bhí sé deas cos ní bhíonn am agat amharc ar do phone, ní bhíonn amharc like ní amharcann tú No, no, tá mé kind of mar seachtain do chlár and it's great, it's like digital detox ar feadh seachtaine. Yeah, digital detox but definitely not a alcohol detox, you know, it's probably No. the No, yeah, but it's not

As na polar fad. But you know what, bhí sé go maith because thug sé ar blas dom den Oireachtas arís. Mm. Kind of thug sé mm, no, yum, you know, just start, start No, I don't know.
I think Little Tá appetizer. it July, dom- it, it, it's no time le- for the O word, fós. There's no time. There's no time for the O or the C word, fós. It's James, no- I don't think you, I've ever heard you ever talk about the O word in a heel. I don't know if you've heard the O word. Um,

Jesus Christ. Sorry, Áine, sorry, sorry, sorry. Bhí an oíche dheireanach go raibh mise ann ná oíche Dhéardaoin agus bhí seisiún agam go hiomlán trí Ghaeilge. Achan duine a chas mé leis ba as Gaeltacht Phort Láirge, Gaeltacht Chiarraí agus bhí sé just chomh deas dúinn uilig suí le chéile ag labhairt i nGaeilge i lár an Willie Clancy Week ar feadh like cúig, sé uair a chloig. Bhí sé just álainn, bhí sé cosúil le Oireachtas beag istigh i gcúl an Westbridge. i Sráid na Cathrach. Caithfidh sibh teacht an bhliain seo chugainn. Definitely. Táim chun dul.
I'm kinda an seachtain sin a ghlacadh saor ón obair. I'm I'm planning it out. I'm gonna hold you to it. It's like sin agus like the fleadh, like ní raibh mé ag an fleadh mar is ceart go fóill. We're gonna we're gonna make it a thing. Yeah. It's gonna be.
It's going to be Yeah. lit. Bhí cúpla duine ann a bhí ag Féile na Gealaí. Bhí tá a fhios agaibh Chris Leonard atá ag dul amach le Yes. Saoirse Keegan.
Bhí seisean Yes, yes, yes, yes. Is é ag foghlaim Gaeilge faoi láthair. Fair yeah, play like, dó.
like aithne agaibh ar go leor daoine atá thíos ann, you know. I'm sure, but like, beidh muidne ansin don craic ar aon nós, like, Yeah. cé na- cé nach raibh- I think gur féidir leat mise agus James a chur sna, like, sa forest in Timbuktu agus aimseoidh Mhm. muid daoine le, le craic a bheith againn leo, so. To be honest, like, bhí mise like ag rá, like, coirnéal beag dorcha ag 11am thíos i gContae an Chláir, like, you know, I'll find my way. Beidh sé. I mean, I'll find my way. Sráid na Cathrach just dochreidte go bí, raibh sibh riamh thart ar an gceantar sin is i Spanish Point.
No. Oh my god, like an áit is deise le dul ag snámh sa tír, tá sé galanta. So chuaigh muid ag snámh ar maidin bhí an aimsir iontach. I don't know man, beimis an duine nalgain le cookies. Tá as níos your woman seo ón trá agus tá sí chomh precious faoi dul isteach san uisce. Yeah, mar tá sé fuar.
Wait what?
No, no, no, bhí an grian amuigh, bhí sé galanta. Sorry, is breá liomsa dul isteach san uisce. When have I ever denied dul isteach san fharraige linne? Díreach anois ag déanamh aghaidh ansin nuair dúirt mise. No, nuair dúirt sí go raibh sé an áit is fearr le gabháil, I'm like nah man, Carraig Fhinn, an t-am ar fad. Ok.

in this limbo according to science effectively correct dul amach in even right mm. le shorts agus t-shirt agus tar éis an séú pionta ní bheidh tú fuair cos tá tú tá just the blood alcohol like uaireanta

Hugh Carr ar Twitter agus just grá Hugh Carr ar Tik Tok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois?
Yeah sh tá muid go díreach anois mí ar shiúl ón bPicnic Leictreach so sílim go bhfuil sé in am dúinn Holy shit! an fógra a chur amach go mbeidh muid ar ais sa phuball Gaeilge arís tá muid absolutely delighted bheith ar ais arís beidh muid ann Dé Sathairn ag a trí a chlog so bígí ann nó bígí in bhur gcearnógaí Yeah. beidh muid ann go bí so